william liabunya anali chief executive wa egenco ndi amene amatsogolera ntchito yopanga magesi amalasha kwa kamwamba pulojekiti imeneyi inayamba mnthawi yapita ndipo ikupitirira mu ulamuliro wa chakwera chaka chatha mwezi wa meyi mcp inkafuna kulanda projekti imeneyi m'manja mwa egenco kuti ayipereke kwa dobadoba wotchedwa jindal monga tikudziwa zinyengo mboma ili ndi zosayamba nick chakwera injiniya mumba komanso pasita sowoya apatsidwa contract yopanga ma passport posachedwa pompa anapita ku serbia pobwerera kampani yawo yotchedwa e-tech system yawina contract yopanga ma passport ku immigration fetereza wa subsidy woposa mabiliyoni wakhala kusowa mwana wa chakwera anapatsidwa contract yogula mankhwala akulandira mabiliyoni kuchokera ku boma komano mankhwala azipatala sakupezeka ku kampani ya nocma vitumbiko mumba analowetsako makampani achinyengo kumeneko kuli addax augusta camel oil komanso hapco zinyengo zonsezi zikuchitika poyera ma 750 million akubedwa 6.2 billion covid fund inasowa audit report palibe mbava sakuzimanga komanso hrdc ndi trapence sakulankhula chilichonse pa kampeni analonjeza kuti adzafufuza mmene anthu akupezera chuma modabwitsa lero iwowa ndi amene akupeza mabiliyoni mpaka ayamba kugawa mipukutu ya ndalama komanso ng'ombe m'misonkhano kodi akuzitenga kuti helen buluma anachotsedwa ntchito ku nocma atakana kupereka kontrakti kwa chief obina wa ku nigeria martha chizuma anamangidwa mu december 2022 komanso panopa akufuna kuchotsedwa ntchito ku acb chifukwa chonena kuti anafufuza katangale wa akuluakulu a mcp mwezi wa meyi 2023 colleen zamba spc anamuuza liabunya kunena kuti apereke kontrakti ya kamwamba projekti kwa dobadoba wa ku india wotchedwa jindal atakana anayamba musakasaka tinaona mwezi wa oktoba 2023 anampititsa ku forced leave pamodzi ndi sekitale wake mayi videlia mluwira patsogolo pake onsewa anawachotsa ntchito ndikuyikapo anthu awo achipani ndikunena pano chief executive wa egenco ndi maxon chitawo mbuyomu anamanga bwana wa salima shuga pomunamizira kuti anaba ndalama analanda kampani ndi kuyikapo munthu wawo mr webster kossam anapanga audit ya feki ndi kumatanamiza kuti dpp inaba ndalama patsogolo pake kampani anayilephera kuyendetsa mpaka shuga anayamba kusowa nkhani ya ku egenco sikusiyana ndi nkhani ya kusalima shuga politically motivated Two weeks ago, Israeli inaphulitsa embasi ya Irani mu mzinda wa Damasiko. Asilikali oposa 6 anaphedwa. Patsogolo pake, Irani yabwezera ndi kuponya mizinga 300 ku Jerusalem. Anthu 12 avulala, mtsikana mmodzi wamwalira komanso barracks yaphulitsidwa. Dziwani kuti mabomba amenewa sanaononge kwambiri komano apereka uthenga wamphamvu ku Israeli. Aka ndi koyamba kuti Irani iponye mizinga kumeneko zimene zikuonetsa kuti atha mantha. maiko a britain america komanso jordan ndi amene agwira ntchito yayikulu pothandiza kugwetsa mabomba amenewa cholinga cha chiwembuchi sinali nkhondo koma amangopereka warning mwatiphera asilikali ifenso tikuphulitsani 3 days ago irani inawuza america kunena kuti achita zimenezi ngati revenge amerika nayonso inawadziwitsa aisraeli kuti akhale tcheru ichitu nchifukwa chake ambiri mwa mabomba anagwetsedwa chifukwa israeli ndi anzawo anadziwa mwachangu komanso kukonzeka akanangowadzidzimutsa osawadziwitsa ikanakhala ngozi chitangochitika chiwembuchi joe biden anamuimbira netanyahu ndikumuwuza kuti amuchita sapoti Komabe anamuchenjeza, mukayamba nkhondo ndi Irani sitilowerera. Britain nayonso ikupereka sapoti ku Israeli koma akanitsitsa kuti salowerera nkhondo ikayambika. Nkhani imeneyi ndi yovuta kwambiri. Israeli ikangopanga ataki tauni iliyonse ku Irani, nkhondo yoopsa ikhoza kuyambika. ndiyebe ambiri akumakhala ndi mafunso zitakhala kuti zatero amene angawine ndi ndani maiko onsewa sitingawaderere irani ili ndi army yayikulu pamene israeli ili ndi army yamphamvu ku irani kuli active soldiers 580,000 pamene Israeli 170,000. Irani ili ndi masitima, matanki komanso armored vehicles ochuluka kwambiri kuyerekeza ndi Israeli. Komabe chimene tikuyenera kudziwa, Netanyahu ali ndi zida zamakono kuyerekeza ndi Irani. Ma fighter jet ku Israeli aliko 612 pamene Irani ili nawo 551. komanso ndege zambiri za israeli zimachokera ku america mwachitsanzo f-35 fighter jet one of the best pa dziko lonse advantage ina ya israeli ndiyonena kuti military yawo imathandizidwa ndi america of course russia ndi china amathandiza irani but not 100% vladimir putin amagwirizana kwambiri ndi israeli chifukwa ku russia kumapezeka ayuda ambiri ndi povuta kuti putin athandize irani ndi mtima wonse pa nkhondo yolimbana ndi israeli america ndi m'bale weniweni wa israeli pamene Russia ndi China amangothandiza Irani pofuna mafuta ndi zinthu zina. Ayuda amenewa alinso ndi air defense yamphamvu kwambiri, amadalira Iron Dome komanso Arrow system poziteteza kwa adani. Irani imadalira S-300 komanso surface to air missile zochokera ku Russia ndi China. alinso ndi mafakitale opanga mabomba amapanga ma ballistic missile amene amayenda mtunda utali 2000 km irani ikhoza kuponya bomba kuchokera ku nsanje ndi kukafika ku tanzania maiko onsewa ndi madolo kwambiri pa nkhani za kompyuta tinaona pa 11 april irani inahaka makompyuta a ku israeli kufuna kuba information nayonso israeli yakhala ikuchita zimenezi kangapo konse mwachidule chimene tikuyenera kudziwa netanyahu ali ndi army yamphamvu kuyerekeza ndi irani ngakhale kuli asilikali ochepa zida zawo ndi zamakono tekinoloji yawo ndi yapamwamba komanso amathandizidwa ndi america nkhondo itakhala kuti yayamba oluza akhoza kukhala mamiliyoni a anthu amene akukhala maiko awiriwa mabomba amene tatchula pano akhoza kumaphulika mbali zonse ziwiri zimene zingachititse kuti anthu ambiri amwalire kuonjeza pamenepa nkhondo ya irani ndi israeli ikhoza kukhudza dziko lonse pa nkhani ya mafuta mwachitsanzo 30 peresenti ya mafuta pa dziko lapansi amadutsa pa nyanja imene inayandikana ndi irani irani ikhoza kutseka nyanja imeneyi zimene zingachititse kuti ku africa kuno kudule mafuta ngakhalenso ku america tamva kunena kuti lolemba likubwerali mafuta akuyenera kukwera pa dziko lonse lapansi zimene zidzachitika chifukwa cha mabomba